moni nonse ndabweranso ine bambwali lero mutu wathu ndi mkhristu wosatembenuka mtima vesi loloweza ndi 2 akorinto 5 vesi yake 17 chifukwa chake ngati munthu aliyense ali mwa khristu ali olengedwa watsopano zinthu zakale zapita taonani zakhala zatsopano lero tiphunzira kuti kudziwa kudalira ndi kumvera mulungu kumasintha moyo wanga pierre ndi mary adagwira mbozi yomwe inkangokwawa ndi kuyika mu botolo lalikulu la galasi mary Anaikamonso kamtengo kuti zikwerapo. Tsiku lililonse Pierre ndi Mary ankaipatsa masamba kuti izidya. Tsiku lina adaiona mboziyo ikuzikulunga ndi tuulusi. Patapita kanthawi, thupi lonse linakutidwa ndi kukolekedwa pa kamtengo paja. Amayi awo anawauza kuti mboziyo isintha maonekedwe posachedwa. Patapita masiku ambiri, Pierre ndi Mary adaona kuti mukaja idazikulunga muja kadatseguka ndipo panatuluka gulugufe wokongola kwambiri kudali kusintha kwakukulu kuchokera ku mbozi yomwe inkangokwawa nkhani yathu ya m'baibulo lero ikukamba za anthu anthu omwe anasintha ndi munthu wina yemwe sanasinthe filipo adapuma mpweya wabwino wa mmawa zidali zabwino kukhalanso ndi moyo zidali zabwino kugwira ntchito ya ambuye iye anayang'ana pozungulirapo amalonda anali kukonza malo awo omwe amagulitsirapo chifukwa azimayi posachedwa adzayamba kugula zinthu za tsikulo amuna ndi akazi amamwetulira filipo ndi kumulonjera akamadutsa iye amawamwetuliranso mzindawo udali wosinthika tsopano anthuwo anali atamvetsera mwatcheru uthenga umene filipo adali kulalikira iwo atamvetsera adakhulupirira ndipo anabatizidwa iwo anali ataona zozizwa zikuchitika m'dzina la yesu mizimu yambiri yoyipa idatulutsidwa mwa anthu ndipo anthu ambiri ofoka ndi olumala adachiritsidwa tauniyo idalino yabwino inde yosinthika anthu tsopano adali ali ndi chiyembekezo komanso chisangalalo kenako filipo adaona simoni akubwera simoni anali atakhala mu mzinda kwa nthawi yayitali iye adalowa masenga ndipo adali kuzizwisa anthu a ku samariya ndi zochita zake kukadakhala kuti ku samariya pa nthawiyo kunali akanema simoni akadakhala munthu wotchuka simoni adali nawo m'gulu la anthu lomwe lidamva uthenga wa filipo iye adaona zozizwa zija zikuchitika ndipo iye adabatizidwa nakhala pafupi ndi filipo iye adagoma ndi zodabwisa komanso zozizwa zomwe filipo amachita mu dzina la yesu tsiku lomwelo petro ndi yohane adabwera kuchokera ku yerusalemu filipo adawapasa moni ndi kuwakumbatira zidali zokondweretsa kwambiri kuona abale mwa ambuye petro ndi yohane adagwira ntchito limodzi ndi filipo onse pamodzi adapempha mzimu woyera kuti abwere kwa okhulupirira atsopanowa monga udachitira ndi okhulupirira ku yerusalemu kenako petro ndi yohane adasanjika manja awo pa okhulupirirawo ndipo mzimu woyera adadza pa aliyense kupatulapo simoni simoni adaganiza kuti ichi chinali chinyengo cha mtengo wapatali chomwe sanachionepo iye adakhumbanso kumaika manja ake pa anthu adakokera petro ndi yohane pambali ndi kuwaonesa chikwama chake cha ndalama ndipo adawanong'oneza kuti nditha kulipira ndipaseni mphamvu imeneyi inenso nkhope ya petulo idaonesa kusakondwa iwe ulibe gawo kapena cholowa mu utumikiwu petulo adatero mtima wako suli olunjika pamaso pa mulungu lapa choyipa ichi ndipo pemphera kwa yehova kuti mwina akukhululukire poganiza chotero nkhani ya simoni ikufanana ndi chikhristu cha anthu ambiri ikutionetsa kuti simoni samamvetsetsa za mphatso ya mzimu woyera sankafuna kuti mzimu woyera umuthandize kudziwa mulungu ichi ndi chifukwa chake sanali munthu wosinthika kudziwa mulungu